Le bheith cruinn faoi, tá gach teanga baininscneach seachas Béarla. Nuair a dhéanann tú do mhachnamh i gceart air, tháinig an Ghaeilge slán as ionradh na Normannach, Reachtanna Chill Chainnigh, riail an choilíneachais ag Impireacht na Breataine, na Péindlíthe, an Gorta Mór, bás, eisimirce, uirbiú, nua-aoisiú, domhandú, polasaithe oideachais, agus fós! Ainneoin na n-ainneoin, Maireann sí inár n-anamacha agus ar ár dteangacha. Agus an t-amhrán eile, It's All Coming Back to Me Now le Celine Dion, is éistphéist cheart é sa mheabhair. Bhuel, tagann sí ar ais. Seo trí scéal faoi. D'inis mac léinn dom go raibh a máthair i dteach altranais. Bhí sí ocht mbliana is ochtó d'aois agus bhí galar Alzheimer uirthi. Rugadh in Éirinn í agus bhí sí ina cónaí ann i dtús a cuid saoil. Ach chaith sí níos mó ná ochtó bliain sna Stáit Aontaithe. Bhí sí ag éirí dearmadach agus trína chéile. Lá amháin nuair a thug mo dhalta cuairt uirthi, dúirt an bhanaltra go raibh sí ag caint as Gaeilge gach lá le seanbhean eile agus bhí cuma sách sásta uirthi. Níor chuala mo dhalta nó éinne eile Gaeilge uaithi riamh. Bhí iontas an domhain uirthi. Thug sé suaimhneas di go raibh ceangal ag a máthair fós beo agus bríomhar lena tír agus a teanga. Bhuail mise le bean le déanaí ag ciorcal comhrá. Bhí spreag uirthi Gaeilge a labhairt arís. Ach ní raibh focal amháin ina béal le blianta fada. Dachad bliain, le bheith cruinn. Thosaigh mé ag caint léi. Cad is ainm duit? Cathy, a d'fhreagair sí. Tús maith. Bhí sí cúthail. go mall, mhínigh sí. Ní, níl Gaeilge agam le ceathair, daichead bliain. Bhí mé ag taisteal, ag, ag obair. Thar lear, bhain sí úsáid as comharthaí láimhe. Thuig sí mé agus thuig mé í. Bhí sé dochreidte féachaint ar a haghaidh. B'fhéidir liom feiceáil na focail ag teacht níos tapúla is níos tapúla Ba chosúil go raibh an tuiscint ag leathadh trasna a haghaidhe. Anois tá suim mhór aici a Gaeilge a chleachtadh go rialta. Le déanaí, scríobh fear dom agus chuir sé síos tréimhse nuair a bhog sé go Sasana le linn na seachtóidí. Bhí sé ina fhear óg. Ba Ghaeilgeoir é. Bhí comrádaí seomra aige. Bhí caoga bliain eatarthu. Ba as Conamara an fear eile agus bhog sé go Sasana gan Béarla. Nuair a bhuail sé leis an bhfear óg, ní raibh Gaeilge labhartha aige le tríocha bliain! Ba aoibhinn leis gur labhair an fear óg Gaeilge go líofa. An chanúint chéanna, le blas álainn. Samhlaigh an faoiseamh a bhí air. Lasann Gaeilge an inchinn. Mar fhocal scoir, ba mhaith liom a rá, is cuma cá mhéad Gaeilge atá agat, nó cé mhéad bliain ó shin a labhair tú? Maireann sí agus tiocfaidh sí ar ais. Deir mo dhaltaí í gcónaí, as Éirinn agus fud fad an domhain, Tosaíonn rudaí ag teacht le chéile. Tá ciall leis. Labhair í agus mairfidh sí. Coimhéad thú fhéin, a chara. Go dtí an chéad uair eile. Molly.